Chukwu okike abịama aja ana Igbo ala Igbo niile mmụọ niile nọ n'ala Igbo mmụọ niile nọ n'ala Anambra mmụọ niile nọ n'ala Imo mmụọ niile nọ n'ala Enugu mmụọ niile nọ n'ala Abia mmụọ niile nọ n'ala Ebonyi steeti mmụọ niile nọ n'ala Biafra niile ebe Biafra sọtụrụ akpọkọọ m unu n'isi maazị Nnamdị Kanụ anyanwụ ụtụtụ akpọkọọ m gị n'isi maazị Nnamdị Kanụ n'oge erugokwa

eke ga-eketara anyị ọganiru a sị m onye ọnụ ọbụla kwuru njọ n'isi nnamdị kanụ ga-atụgharị kwuo mma ọnụ ọbụla kwuru njọ n'isi nnamdị kanụ ga-ekwu mma ọnụ ọbụla kọrọ ogiri ọnụ ga-akọrọ ogiri lacha a sị m onye ọbụla kpọrọ nnamdị kanụ afa ọjọọ a sị m chukwu okike abịama kpọkwa onye ahụ afa ọjọọ a sị m biko weta udo n'ala biafra na udo adọrọ n'ala biafra chaa chaa chaa dịka m bunyere ọfọ igbo enu ka m na-arịọ chukwu okike abịama weta udo n'ala igbo niile weta udo n'isi biafra niile weta udo n'isi ụmụ igbo niile nwa afọ igbo ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na ọ ga-adịrị ya na mma ụmụ igbo ga na-eje ha ga na-ana o nwerọ nwa afọ igbo ga-anwụ ọnwụ ike ihe ọbụla ụmụ igbo tinyere aka ga-aga ha tinye aka na ajọ ihe ajọ ihe sokwela ha n'aka ma adịrị ya ha tinye aka n'ezi ihe ezi ihe soro ha a sị m na ihe ọbụla onye chere ka ọ ga-enweta ndị chọrọ nke ọma ga-enweta nke ọma ndị chọrọ nke ọjọọ na ọ ga-esoro ha n'ọbụrụ n'isi m chukwu okike abịama aja ana igbo arụsị niile nọ n'ala igbo amadiọha eze nwaanyị igbo eze nwaanyị niile akpọkọọ m unu n'isi Nnamdị Kanụ n'isi ụmụ igbo niile asị m unu bịa bịa bịa nụọrọ Nnamdị Kanụ ọgụ napụta Nnamdị Kanụ bịa kwuchiere maazị Nnamdị Kanụ ọnụ ya ma napụta Nnamdị Kanụ na ọ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ata afụfụ kemgbe aka ya dị ọcha bịa bịa napụta ya ana m akpọku gị Chukwu Okike abịama oke arụsị nọ n'ala igbo niile amadioha mmụọ ndị nna nna anyị ochie mmụọ ndị mbụ na ndị egede mmụọ mmụọ niile nwụrụ ọnwụ n'ihi biafra ka biafra bịa na mmezu akpọkọọ m unu bịanụ bịa tinye udo n'etiti ipob udo dọrọ n'etiti ipob ọgbaghara dị n'etiti ipob bịanụ bịa tinye udo n'etiti ipob bịanụ bịa tinye udo n'etiti ipob mee ka ipob niile nyụkọwa mamịrị ọnụ ka ọ na-agba ụfụfụ wezụga ya bụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ ya bụ ndị wetara ọgba aghara wezụga ha wezụga ọgba aghara dị na- n'ala biafra wezụga ọgba aghara dị n'etiti ipob ma were udo chọọ ipob niile mma a sị m na udo ga-adị n'etiti ipob bido taa gaa n'iru na udo ga-abụ nke ipob onye ọbụla chọrọ nnwere onwe biafra ga-enwere onwe ya onye chọrọ ọdịda biafra ga-ada onye chọrọ nnwere onwe ipob ga-enwere onwe ya onye chọrọ ọdịda I- ipob ga-ada onye chọrọ nnwere onwe maazị nnamdị kanu ga-enwere onwe ya onye chọrọ ọdịda maazị Nnamdị Kanụ ga-ada asị m Chineke Chukwu Okike Abịama chekwube maazị Nnamdị Kanụ chekwube ezinụlọ ya chekwube ụmụ ya chekwube chekwube ndị nke ya chekwube famili ya niile chekwube ụmụ IPOB niile chekwube ụmụ Biafra niile onye ọbụla na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu ụzọ ọbụla o sokwa anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu nọnyere na ya onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra nnwere onwe Biafra nọnyere na ya mana onye ọbụla na-ekwu okwu otu biafra ga-esi wee daa otu biafra ga-esi hafụ ịbịa otu nnamdị kanụ ga-esi wee nwụọ asị m asị m biko buru ọnwụ buga na ezinụlọ onye na-ekwu okwu a n'aha chukwu okike abịama chineke ma mụ onwe m bụ nwa eze chukwubụzọ mba nke a ma dịka don prince sampe master aka ji ọfọ igbo niile asị m gaa yọọ m gị jehova chineke chukwu okike abịama chukwu nna nna anyị ochie anyanwụ ụtụtụ egbe na agbara agbara agbara nwoke agbara nwaanyị ụkpaka na-agba n'udu mmiri ọ tọfa na ọfọ ndị mmụọ ee ekelekwe m gị akpọkuo m gị na asị m na ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya onye chere m ọnwụ ga-anwụ onye chere m ọdịda ga-ada asị m ọfọ igbo binie n'isi ụmụ igbo niile nụso ha aya ka ha ha bụ ndị na-anụso anyị aya buso ha ọgụ ka ha ha bụ ndị na-ebuso anyị ọgụ ya bụ ndị bu ọgbaghara bata n'ala igbo ọfọ igbo asị m gị chụwa ha chụwa ha na eke chụwa ha n'orie chụwa ha na afọ chụwa ha na nkwọ asị m ebe ọ bụla ụmụ igbo niile sọtụrụ na ọ ga-adịrị ha na mma bịa bịa metụ ndị ọchịchị niile nọ n'ala Igbo aka n'obi ka obi ha nwee ike wee tụgharịa ka ha malụ na ihe ụmụ Igbo na-azọ bụ nnwere onwe ụmụ Igbo nnwere onwe ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị bịa metụ ha aka n'obi ka ha mara na ihe a na-azọ bụ nnwere onwe ka ha kwụsị ya bụ nkwafe ọbara ha na-akwafe ụmụ ha ka ha kwụsị ya bụ ogbugbu ha na-egbu ụmụ ha na ndị nke ha Chukwu Okike Abịama asị m ka m gọrọ taa ka ọ ga-ele na eke lee n'oye lee na afọ lee na nkwọ onye ọbụla chọrọ ọgbaghara n'isi anyị ọgbaghara soro ya n'aha Chukwu okike abịama ka m gọrọ ka ọ ga-ele na eke ka ọ ga-ele n'olie ka ọ ga-ele na afọ ka ọ ga-ele na nkwọ n'aha Chukwu okike abịama ise ise ise ise